enwene ụbọchị m jụrụ ajụjụ a na nzukọ a wee sị ọ bụrụ na onye nwe anyị chọọ ka o tinye aka ka obodo a dị mma ife m na-ajụ bụ a sị kedu onye ya anọ in the gap who will stand in the gap n'obodo a bụ Nigeria kedu onye ya apụta nụ? because almost everybody in different sectors is a suspect almost everybody enwere ụbọchị m kwuru ya ugboro ugboro majority of us are criminals politically traditionally spiritually who will go ọ wụ na chukwu declare wanted wanted wanted na ọ chọrọ ofu onye o ya eji were zọpụta obodo a kedu onye ya ejenu ife a na-agụrụ akwụkwọ na western world ife akwụkwọ na-eme n'ime mmadụ abụrọ ife a ka a na-agụrụ akwụkwọ ebe a ife a na-agụrụ ya ebe a ka e nweta certificate ọ ya ka ị ga-eji fụ onye gụrụ akwụkwọ jide asambodo ọ na-eme ka anụ bi n'ọhịa ma prọfesọ nọ na ya o ma lecturer o ma nwa akwụkwọ o ma graduate o ma onye ji masters a lack discipline ife a kpatara oge nke Idiagbon enwere war against indiscipline maka ọ na e wepụ discipline disciplinary measures ị fụ na common sense ada alụcha ọrụ ọ iwu ka eji eme common sense ọ dị activated achọrọ m ikwu maka nnwere onwe anyị n'obodo a unu cheta na o nwere onye ndu ndị Igbo na Lagos nke kwuru okwu maka security anwụrụ ya wee ruo tata amarọ m ma arapụgo ya ada ekwutezi nke ahụ ife dịka MNK ada ekwutezikwa okwu ya ada emezi ụṅara tupu agha erie obodo niile ọ na-ebido n'isi ofu onye o ọ kwa ị fụrụ anyị bụ ndị Igbo obodo a abụrọ maka anyị ọ sọsọ anyị nwa ka ọ dịrị ịma na enwe nke fọrọnụ anyị were ya wee zọba onwe anyị anyị bụ ndị Igbo ọnọdụ anyị nọ onye nke a kpụrụ na Lagos ya na onye threaten the entire tribe MC Oluomo Asari Dokubo onye nke a bupụta egbe onye nke a ha mee ire n'ụdị n'ụdị ọbụla sọsọ ofu ndị ka a na-eso dị ife niine a mana ụmụnne m anyị agbanụ mbọ fụ na onwe anyị n'anya wepụ ekworo wepụ anya ukwu maka ọnwụ na ọsọ chụwa gị na iro ị ya agbabata n'ụnọ ọ chụwazie gị na be nna gị ị gbaje n'ikwu nne gị o wee bụrụzie na ndị ikwu nne gị bụ ndị ori na ndị ama ma ndị ntọ oge ahụ ị fụ na ezi ọyị akazi ajọ nwanne ebeezi ka onye ahụ ya agbaba ọnọdụ a ka anyị nọ achọrọ m ka anyị fụta onwe anyị ife dị ka jefta ọ bụrụ na anyị debere ahụ na anyị bụ the Jews of Nigeria anyị bụ ndị Israel n'Afrịka anyị ya agba mbọ na-erepresent Igbo well maka anyị ada emetakwu ya ọtụtụ ebe a jụwa ndị sokwa ezuso ego gọọmenti ka a na-akpọ ndị ugwu ka a na-akpọ kedu ebe chukwu ya esi meere anyị ebere o nee anya ọ fụ na obi anyị jupụtara n'ohi ekworo anya ukwu kedu ebe ọ ya esi wee mee ebere land grabbing ife nwanne mere nwanne ya enyi mere enyi ya ịkwafu ọbara nsi na aja asị asịrị kedu ebe ọ ya esi wee meere anyị ebere ka anyị na-enyerekọtara onwe anyị aka ị fụ onye igbo ibe gị nyere ya aka n'agbanyeghị na o nwere ndị ife ọma na-asa afọ i nyere ya aka ọ gbawa nkata ife ọjọọ ọ ya eji wee kwụ gị ụgwọ o juru eju mana akwụkwọ nsọ sị ome mma merụ mma gaba ọ bụrọ ị fụ onye igbo ibe gị ị pịwa calculator gị na onye igbo na-emekọ ife i buru calculator ọ bụrọ ife mara mma nyere nwanne gị aka i ji dị ịbụọ nye nwanne gị otu ọtụtụ ndị na-ezu ori taa a gbanye ha na kamera e nwere opportunity mgbe ha na-ayọ ayịyọ ụfọdụ enye ha ọrụ ha aka e nwego sins of omission and the commission e nwee ọtụtụ ndị nọ na nga nwee ndị na-agba akwụna taa ọ bụrụ na their uncle their nephew their niece their cousin nyere ha aka ma ha bara n'ọnọdụ a e nwee ndị bụ agụụ tiri ha n'ife ha na-eme ọ bụrọ enough excuse mana ka anyị mee nke anyị kwesịrị ime ụmụnna nwezuo akụ ilo na asị anaa echena mgbe nwanne gị tiri aka n'ife ọjọọ i bunie kamera gbanye ya na Facebook gbanye ya na YouTube ọ bụrụ ife magburu onwe ya i jee gụọ Judges maka jefta ị fụ na jefta ka a na-achọ ike the patrimonies a chọrọ ike akụnụba nna ha the legitimate children so to say wee sị jefta na gị nwa abụrọ onye ezinụnọ a nwoke m si iro na akwụna mụrụ gị ife a ga-agwa jefta na ị bụ nwa onye akwụna jefta ejero kpọtụwa jefta ejero je ka ha na ha nụba ọgụ o jero zọba akụnụba o were Ghana must go paakịa akwa ya wee pụba chineke wee necha anya maka onye enwero okwu ka chukwu na-asara okwu onye amarọ ekwu onye adịrọ ike ọgụ ka chukwu na-anụrụ ọgụ jefta ị na-agazi iro o kwere izu o kwere ọnwa agha wee darụ ndị Izrel e wee necha anya n'obodo Izrel niile enwero onye dị worthy to captain the Israelis to the war the only person that was found worthy wee bụrụ Jefta nwa onye akwụna e wee jee chọba ya oge delegation of elders bịa ọ bụrọkwa ụmụ okorobịa delegation of elders wee bịa ebe Jefta nọ wee sị ya na o teena anyị chọba gị ọ sị ya kedu ife unu na-achọrọ m ọ kwa unu chụpụrụ m be nna m unu sị na m enwero oke be nna m ha wee sị ya we are turning to you now we are turning to you now kedu ife m na-akọwa onye bu ụtara na-achọ onye ji ofe ọ bụrụ na anyị nwere ife ori wee naba mmadụ ịgba mbọ baara onwe ya uru kedu ife anyị na-atakasịrị onwe anyị o nwegodu ebe nwanne gị esiro meti ya i nweri ya ndidi gị nwa ka ya wee mara ị gbazieri ya na mmehie naabọ ada eweta udo onye mehie ị gbaghara onye nke mehiere emehiekwana ọzọ iwe nwanne ada eru n'ọkpụkpụ ma sị gwakwa onye na-eme eme emekwana nke ya eru n'ọkpụkpụ maka na mmadụ bụ mmadụ nghọtahie dị nghọta ewere ọnọdụ maka mmehie ya ada adị anyị bu anụ ahụ mistake is part of life onye ọ bụna jere ịnyụ mamịrị ahụrụ wee pụọ ya n'ike o merọkwana ife ọjọọ maka ọ bụrụ na mmiri na-ezo thunder na-agba kedu ihe m na-akọwa ụmụnne m ọtụtụ ndị politicians anyị na-enwe vision maka New Nigeria ife dịka nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi maka ama m na obodo a bụ Nigeria abanyego na reverse gear no two ways about it ọ banyego na reverse gear so nwanne anyị nwoke nwee vision maka New Nigeria amacha mma Chimamanda Adichie ọtụtụ n'ime ha Ngozi Okonjo-Iweala mbọ niile ha na-agba ka e nwee New Nigeria ajụjụ wee bụrụ ọ bụrụ na i nwee vision maka New Nigeria mana i nwero maka ana Igbo echerọkwa m na ọ dabachasị nene ya ekwuona m ya ka okwu bee ya ka akwa tie ya ka mkpu ọ dabacharọ anyị achọkwa onye ahụ ife n'anya anyị ewepụ na anya ukwu ka anyị were na ịfụnanya bịakọ ọnụ ka anyị tụba alo how to move forward anyị nọ ka ndị nọ na wilderness dịka oge ụmụ Israel na-aga njem ha na-aga ana e kwere na nkwa ha akwụsịrọ n'ụzọ ha mana ha erubeghị ebe ha na-eje ike ada agwụ agadi nwaanyị gaghị na-oru ebe o kere nwa ya di ife ya enyere anyị aka anyị akwụsị anya ukwu bụ na o nwero onye o zuuru unu echeta na ọ ife ịgba mgba ka ụfọdụ ụmụnna anyị ji wee sie ọnwụ dịka esi wee kọkwa mgbe nwa na ama nwe airport ife dịka na anambra steeti ka ndị nwe luxurious wee na-ebuba ego ọkwa ha ebichana n'ụwa pụọ ọ ka bụ ụnyaahụ ka airport batara na anambra steeti ụnyaahụ ka airport batara na ebonyi ọ dị ka ọ sọsọ imo steeti bụ ebe ọ dịbụ nke sam mbakwe gbara mbọ dịka M.I. ọkpara ha dịka nna anyị ojukwu ha ebe ndị a nọ ha ya agbagharụkwa ndị politicians a nọ kịta a ajụjụ ị ya ajụ onwe gị mana ife sọrọ mmadụ dị ka anya ukwu o ife naabọ nyiri onye anya ukwu ka m kọwara unu ọkwa ị fụrụ nnu ọkwa ị fụrụ akpati ozu ha naabọ nyiri onye anya ukwu i kwero maka na nnu bere ego ịkpọwakwuo ya na iro mechie shop gị na o nwere onye ya ezu ya n'ori maka onye zuru ya n'ori ọ ma nleta ya ego i kwero maka na o bere ego were one cup wee wee n'ite ofe ije chọọ fọgọna ije jụ ife mere agadi nwaanyị niile dịka osadebe si wee gụọ n'egwu nnu nyiri onye anya ukwu nke a bụ ofu example ọzọ bụ akpati ozu onye anya ukwu bịa ịgọ akpati ozu gwagodi ya nya goro one ka i nye ya two free buy one and get two free ka ị mara ife ọ ya gwa gị ọ sị gị ọ ya eji mee gịnị ị sị ya nya dọbazie na adịghị ama ama ọ ya prevent expenses in future maka onye ọ na ya anwụ anwụ ọ ya ekwena gị ya akpati ozu buy one and get two free onye anya ukwu ama ekwena gị ya ị fụ na enwere ife nyiri onye anya ukwu ụmụnne m o nwere onye o zuru ka anyị chọba na iru chineke ka anyị kwụsị na ife ego ma n'obodo ma na nzukọ ka anyị kwụsị na ife ego ka anyị chọba iru chukwu maka na ego anọchie n'ọnọdụ chineke n'obi anyị o ji wee kwuo na Second Chronicles chapter 7 verse 14 mgbe solomon kpere ekpere ka ọ gbaghara ha njọ ọ sị ha if my people that are called by my name will humble themselves pray seek him repent from their sins na nya nwa bụ chukwu ya agbagharụ njọ ha wee si n'elu bịa healuo their land bịa mezie ana ha unu afụrụ ya enwee na ọtụtụ nkụzi nyelụ gwa unu maka otu a na-ehibe ọnụ ọnọdụ ka ọkụrụba n'ọnụ unu nye m izu ụka one ma one mma akọwara unu ọfụma ekwuru m na four things ka anyị eji wee restore ana Igbo ọ dị ka Chukwu si wee chọọ ya and ụzọ ife na-adị anyị n'aka si akpọzina ndị ugwu si akpọzina ndị ofe mmanụ kedu ife aha anyị na-ebere akwa na anyị enwero ọ dị anyị n'aka ife aha na-enye flower isi ọma na ahụ ya ka ọ dị igbo ji ego afụgo m ọtụtụ ndị nwecha factories abroad ndị ọcha na-alụrụ ha ọrụ bụ ndị igbo eji m ife gbasara Lion Business Park a na-alụ wee marụ ọtụtụ n'ime ha abịago were ana maka factories gwa m na ha nwee companies ọkwa ma China ma US ma ebe a na-alụ akwa and a lot of things employ ya ndị ọcha anyị nọrọ ebe a na-ebe unemployment a nọrọ ebe a na-eme ọgbọ na-eche agụ na-achụfụsị ụmụ okorobịa ya-eme investment ego one ka e nwetago na ọgbọ na-eche agụ ego one ka e nweta development money ha na-eweta kedu ife e ji alụpụta ụfọdụ ụmụ okorobịa nọ n'obodo ọ bụrụ ife a ka ha na-alụ ha dị very scary na-achụfụ ndị na-agbata mbọ na mba nwanne gị gwuo mmiri asaa waa ọfịa asaa nata i wepụta anya red wee chụgharịba ya eh? o goro gị ana nata ka o were ya lụọ ọlụ i legharịa ya tii ya n'ime ịkpa ife ndị a ka anyị ji mebisia ana anyị ọ bụrụ ebe a na-efe ego onye weta ego na ụmụnna etuo ya afa onye weta ego igwe echie ya echichi onye weta ego ndị ụka echie ya echichi etuo ya afa ọ nya nwa debere anyị n'ọnọdụ a ego achịbago anyị ife ịnọ anyị eji welu dozie ana igbo nke mbụ economic liberation nke abụọ traditional liberation nke ịtọ spiritual liberation nke ịnọ political liberation akọwabugo m ya nke economic liberation n'aka anyị ka ọ dị e nwee lot of things ekwuchaa m ka anyị esi wee rụ ma kidney hospital onye igbo ọbụna 1000 naira ma fada ya-enyere anyị aka na germany wee gotasi equipment ọ nọ anyị bụ ndị igbo menwuru ya ife niile bụ accountability ma gị na onye igbo na-eme ife wepụ uche n'ego dị nkwadobe ịchụ àjà dị nkwadobe ịtarụ ndị igbo afụfụ i mere anịa ndị na-eri ego na ndị na-ezu ori na ndị na-azọ ọchịchị agbafusia otu anyị na-ehibe otu adịrọ politicized otu dị independent of every other group ọ ka chukwu si wee zube ya o e nwechaa ọtụtụ ife ndị ọzọ na the whole five eastern states ọ dịka region a na-arụ na Anambra a na-arụ n'Enugu a na-arụ n'Imo a na-arụ n'Abịa a na-arụ n'Ebonyi otu e si nwee Niger Delta region ha na-emekọ ife ọnụ anyị nwa ya-adị ka region ka anyị kwụsịnụ nkewa ka anyị kwụsịnụ akọmọnụ ka anyị kwụsịnụ akpọmasị ka anyị kwụsịnụ imejọ nwanne so ka a na-alụ nke a agrikọlchọ e nwechaana ka m si wee kwusia ife anyị zubere ka ndị gọvanọ ya-esi wee kwado anyị ka anyị nye aka wepụta employment agrikọlchọ ka ndị a nọ na nga ma ndị a na-agbasị akwụna na African country onye ọna anata tinye aka n'ọrụ anyị na-akọpụta anyị ana-eri na-eproses na-eme export na-enweta foreign exchange ọ ife otu anyị ezube na ọtụtụ ife ndị ọzọ m ama agụchanwu ebe a so nke a bụ economic liberation ọkwa seaport ọnịcha ka a na-ezube na ọkwa nke imo steeti ka e tikwara ọnụ na ya kịta ọ bụ na e nwezuru ha n'ịbụọ kedu ife ọzọ a na-akọ enwee free trade zone n'Enugu na nke Lion Business Park ife niile a bụ ife na-eweta mmepe n'ana Igbo enwesi ebe a na-akpọ afa otu esi nwee Tinapa nwee Lekki nwesi ebe ndị ọzọ a na-anụ afa Banana Island nke Lion Business Park eso n'ofu ebe ya abụ akpọọ n'ana Igbo na-ehi odo ọ nke a bụ economic liberation ọtụtụ ife ndị ọzọ Igbo ji ego anyị menwuru ya ọtụtụ ụmụazị wee go back to school otu a debe ya method anyị eji mee ife niile adịgo resources dị available all to coordinate ndị Igbo nye ka anyị na-agba mbọ ya anyị ka ya eru ebe anyị na-eje o mana o nwere ebe anyị esi a na-agba mbọ mnwere onwe ọ bụrọ one way traffic maka ọ bụrụ one way traffic ndị iro nọchie o nwerọ ebe e ji azụ eje traditional liberation ife ndị a bụ highlight ka m na-enye a kind of preamble maka nkụzi bịa o ruru 40 something agendas 40 something a dị very very swift ọ bụrọ ife ya agbaji aka maka aka Onyenweanyị nọ na ya chineke gwọọrọ gị aju ibu ga-adị mfe aka chukwu dị na ya traditional liberation a bụ ọtụtụ ndị echichi a ya ma ndị igwe gasị ma ndị eze enye certificate adịgo politicized maka ọ ya enye aka amara ebe ha kwụ ka anyị marụ ma aka ndị mmụọ ọ dịzikwa na traditional stool anyị ọ dịzikwa sacred anyị nebasị anya ife bụ tradition ma ọgwụ a na-agwọgasị na ọtụtụ ife ndị ọzọ anyị eneba ya anya marụ nke bụ omenana marụ nke bụ arụrụ ana maka e nwere omenana nwee arụrụ ana otu a ka ọ dị na spiritual liberation ife niile a na-eme n'ụdị na ụka ka a na-aka ma ndị ori ma ndị ama ma ndị amụma ụgha otu a ka anyị esi nebe ya anya ma ndị na-agwọ ọgwụ ego ma ọtụtụ ife ndị ọzọ ife ndị gbasara spirituality anyị enebe ya anya maka ekwesịrị inwe association ya dey supervise ọ bụrụ nke e nwee fake pastor even CAN cannot regulate them Christian Association of Nigeria enwebụrọ much ha na-eme na enwude pastọ niri mmadụ na altar wee na-aka ụka ndị polisi abịa kpụrụ ya kedu mbọ CAN na-agba ka e wee fụ na Christian body dị sanitized otu a ya eneba anya na ya i wee bụrụ ụkọchukwu adị anụ nwaanyị i wee jee tụwa nwunye mmadụ ime bie nwunye mmadụ aka ịma akazikwa ụka n'ana Igbo maka a ya etinye full stop na arụ traditionally o spiritually o economically then politically ọ bụrụ na emekọnwu ife dịka ndị Igbo nwee ofu akpa were ya na-arụ ife dị anyị mkpa ana Igbo niile abụrụ ofu a na-etinye ọnụ n'ife ndị ọzọ ya eme ka ndị Igbo nata ka e nwee mass return oge ahụ ịfụ na ndị senators adị answerable to a particular group maka otu a ya anọkọnwu enwee meeting enwee summit ọ bụrụ na nwanne nwoke Mr Peter Obi na Chimamanda na ndị ọzọ ọ ndị anyị achọ ka ha soro akpọ oku a ha aza ka anyị kpakene ka Igbo gbakọkene for the first time even the five eastern governors south eastern governors could not even come together mgbe ọ na-agbakọrọ ị ya afụ ofu onye ma mmadụ naabọ ama nọ ya ọ bụrụ na a na-enwe okwu ọ bụrụ na ọ ha adabara ya na onye nke ọzọ can you imagine onye achịnwurọ be ya ọ na-achị obodo mba ụmụnne m ka anyị werenụ ịfụnanya ka anyị werenụ ịdị n'otu ka anyị werenụ ofu obi wee bịakọ ọnụ ife a na-enye unu bụ clue ọ ka Onyenwe anyị si wee kpughere m ya ife ori naba maka agụsị unu afụ nke bụ eziokwu na aka ndị mmụọ dị n'ife m na-agụrụ unu mana anyị bidoro anya ya unu afụ na ọ dị mfe maka ife siri ike ọ Chukwu na-enye mmadụ amara o mee ya mana nke ekwerọ omume Chineke na-eji aka ya eme ya ọ bụrụ na ị nọ n'ọgbakọ a ị de esonyere anyị na Facebook God's Agenda Productions gbaa mbọ ka ị sonye ọ bụrụ na ị daa subscribe na YouTube God's Agenda TV gbaa mbọ ka ị subscribe ka ị nwee ike na-aghọta ife anyị na-akụziwanye na-aghọta ajụjụ anyị na-aza na-aghọta ọtụtụ ife ndabido dị ebe ụmụ Igbo nọ ma ndị a na-achọgasị achọ